ndị Igbo ndị ọma ahụ ọtụtụ ihe ka anyị na- anyị amụọla ya n'ụbọchị nke taa anyị amụọla ọtụtụ ihe ama m na ị na-esonyekwara m nke ọma na ọmụmụ a gbaa mbọ hụ na o nwere ihe ndị ị na-amụta ekwela ka ọmụmụ a na-aga n'ihu dịka onye Igbo i wu ị hụ ya i mee ka ọ gbasaa gị ngwa anyị emeela le me ne nye anyị nọ na nye anyị nọ na nye anyị ga-emekwa nwe ụbọchị ọzọ ngwa ka anyị lee ọmụmaatụ ndị anyị ji mkpụrụ abịdị nye mepụta A na nye na ị bụ gịnị? Anyị. Cheta na m gwara unu na mkpụrụ abịdị ahụ nwee ike ịbịa na etiti mkpụrụ okwu ahụ. Anyị, we, na ọ ga-esi us, anyị. Lekwa ọmụmaatụ nke a. A na nye ihe e ji akanye ya ihe ka ị hụ ebe mkpụrụ abịdị ahụ pụtara na mkpụrụ okwu ahụ. A na nye na a bụ gịnị? Anya. Nke ndị oyibo na-akpọ eye. Ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ. E na nye na o bụ gịnị? Enyo nke ndị oyibo na-akpọ mirror. Mirror. Mirror. Mirror ngwa lee ọmụmaatụ nke anọ nye na e bụ nye give nye give ngwa lekwa ọmụmaatụ nke ise ahụ nye na e na re na e bụ gịnị nyere nyere bụ nke ndị oyibo na-akpọ gịnị gave nyere bụ tensi ndị n'azụ nye nye bụ tensi ndị n'ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ present tense nyere bụ past tense dere gabazie ọtụtụ n'ime ọmụ ọtụtụ ọmụmaatụ bụ ndị fọrọnụ ndị dị ọtụtụ a ga-eji mebe cheta na m gwara unu ka unu na-esonyere anyị anyị na-agbakwanụ mbọ ịhụ na asụsụ Igbo bụ ihe anyị ga-akwado nke ọma ka ọ ghara ịla n'iyi maka na asụsụ Igbo agaghị alakwa n'iyi ọ ga-akwa n'efu anyị agaghị ekwekwa ka e mela asụsụ Igbo na agbụrụ nke anyị ọ ya ka ị ga-eji si agbasi mbọ ike gị nwa wụ onye Igbo ị mụta ụmụ gbaa mbọ hụ na i ji asụsụ Igbo na-azụ ịkpọrọ aka asụsụ Igbo ma na-akwadokwa elu n'ọmụmụ ihe a na-akwadonụ mụ nke ọma n'ụzọ ọbụla i siri iji chee nke ọbụla i chere ị ga-esi enye aka hụ na asụsụ Igbo na-aga nke ọma e nwere onye if you have anybody you want me to teach kpọtụrụ anyị I will tutor that person ọ bụkwa na ọ gị nwa na onwe gị bụ onye Ị chọrọ ịmụta ka e si asụ ma na-ede kpọtụkwara anyị nke ọma ekwela ka asụsụ Igbo fuo n'aka gị ị kpọtụrụ anyị anyị ga-enye gị ọmụmụ nke a na-akpọ iwetere gị one on one ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa anyị emeela ọtụtụ ihe otu a ka ọ ga-adịkwa ụbọchị ọzọ nke anyị ga-ewetara ma cheta na m gwara unu na ọmụmụ asụsụ Igbo a ga na-abịa Mondays to Fridays n'izu ụka ọbụla ọ gwụzi ka ọ ha m n'ọnụ a ka m bụkwa nwaada oziọma onye nkụzi igbo gị